Gịnị bụ bastard n'asụsụ Igbo? Hmm, bastard o nwere aha Igbo? Ihe a bụ ajụjụ nwanne anyị nwoke jụrụ m na Facebook sị m please Ezennaya what is bastard in Igbo language? ka anyị gbapụ ya ọsọ gịnị bụ bastard n'asụsụ Igbo bastard nwere aha Igbo mụ onwe m ga-asị na bastard nwere aha Igbo tọọ ntị n'ala ọ nwere ihe ị ga-amụta n'ejije ọ bụkwazịa na ị mụta ya biko nyekwaziere anyị aka tụsaa nya bụ ejije ka o ruo ndị ọzọ bastard n'asụsụ Igbo achọrọ m ka ị cheta maka ọtụtụ ndị ga-abịa na-ekwu bastard enweghị aha Igbo o nweghị ihe gbasara bastard n'asụsụ Igbo nke nwa nke nwa nke nwa na nke ọzọ maka na nke bụ eziokwu bụ n'ala Igbo gboo o sika ike ịhụ nwa bụ bastard o siri ike ịhụ nwa bụ na anụ anụ enweghị ihe dịka anụmanụ di na nwunye n'etiti nne na nna mụrụ ya o sika ike ịhụ ya mgbe gboo nọọ ka ihe ọgbara ọfụrụ bịa bịa bịazie ndị ọcha bịa weta nke ha weta wetasị nke weta nke ọzọ ụmụ ihe a wee bido nwoke ama nnụ nwaanyị atụọ nwaanyị ime mụọ nwa nwaanyị na-eji anụbeghị anụbeghị di ọ tụrụ ime mụọ nwa ya bụ ihe wee dapụta m wee sị gị na o nwere ihe anyị ga-akpọnwu bastard n'asụsụ Igbo gee ntị ọ bụrụ na nwaanyị tụrụ ime na-anụbeghị di Igbo be anyị na-ekwu sị na onye a tụtara ime mkpuke ime mkpuke o doro anya nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ ya na-egekwa ntị gị nwa na-ekiri ekiri na-ege ntị tọọ ntị n'ala ka ị mụta ya nwanne anyị nwoke jụkwara nya bụ ajụjụ tọọ ntị n'ala ka ị mụta ya ọ bụrụ na ị mụtakwazi ya tụsara m ejije a nwaanyị na-anụbeghị di n'ala Igbo wee tụrụ ime Igbo be anyị na-ekwu sị na ọ tụtara ime mkpuke ọ tụtara ime mkpuke ebe ọ bụ na Igbo be anyị enweela aha a kpọrọ ya bụ nwaanyị ji etụrụ ime na-amụghị na-anụbeghị di wee tụrụ ime ya wee kpọọ ya ime mkpuke ya bụrụ m onwe m ga-asị na anyị ga-akpọnwu bastard nwa mkpuke ọ bụghị ime ihe Igbo be anyị na-akpọ ya o maka na mụa anụtụbekwara m ka ekwu bastard n'asụsụ Igbo kama na mụa anụtụgo ka ekwu nwaanyị tụtara ime na-anụbere di Igbo be anyị na-akpọ ya na-ekwu sị na nya bụ nwatakịrị nwaanyị tụtara ime mkpuke na ihe o bu bụ ime mkpuke ka nwanne anyị nwoke a jụrụ ajụjụ a sị Ezennaya gịnị bụ bastard n'asụsụ Igbo ya bụ isi- ya bụ- ya bụ ihe gba m n'isi m cheta na anyị na-akpọ afọ ime nw- nwaanyị na-anụbere di na anyị na-akpọ ya ime mkpuke ebe ọ bụ na anyị kpọrọ ime mkpuke anyị ga-akpọnwu nwa ahụ a mụrụ nwa ahụ a tụtara ime mkpuke wee mụọ anyị ga-akpọnwu ya nwa mkpuke kedu ka i si wee hụ ya bụ ihe ị chere na ọ dabara adaba ịkpọ ịkpọ ya nwa mkpuke maka na igbo be anyị kpọrọ ya bụ afọ ime mkpuke ị chere na ọ dabara adaba ịkpọ bastard nwa mkpuke biko tụnyere ya okwu na ọdọ okwu ka anyị nụ ihe i nwere ikwu gbasara bastard na nwa mkpuke na ụmụ ihe ndị a m kọwara ugbu a ị chere na ọ dabara adaba ịkpọ bastard nwa mkpuke maka na igbo be anyị kpọrọ kpọrọ nwaanyị tụtara ime na-anụbeghị di ime mkpuke ọ bụ na ọ dabara adaba mee ka anyị mara ọ bụkwa na ọ dabaghị na i chere na ọ kwesịghị ka a kpọọ ya eh, bastard em nwa mkpuke tinyekwala okwu na ọdọ okwu mee ka anyị mara ma biko dịka ị na-eme nke a bikwasara anyị aka na akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ma biko tụsara anyị ejije a ka o luo ụmụ igbo niile ka o luo anyị niile ya bụ ndị Igbo ka anyị nwee ike na-asụ Igbo anyị na-aga n'ihu maka na ihe m ji apụtakwa n'ebe a bịa akọwa ụmụ ihe ndị a makwa na-akụzi ya bụ ka o nyere anyị aka ka ingili Igbo benata maka na ọ bụrụ na anyị marasịa ụmụ ihe ndị a ingili Igbo anyị na-asụ ga-ebenata ọkwa ya bụ mbọ anyị na-agba ọ ga-abụ ruo echi i kwube okwu na Igbo ruo ebe ị ga-etinye bastard ka ị werikwa Igbo sụọ ya i ruo ebe ahụ ị kpọọ ya nwa mkpuke kama ị ga-akpọ ya bastard kpọọ ya nwa mkpuke na ọ kaara anyị mma asụsụ igbo anyị eguzosie ike na-aga n'ihu maka ọ bụrụ na anyị jirikwa aka anyị ji ugbu a emekwa na hmm, mgbe na-abịa a ga-enwekwa ike chọọ asụsụ igbo ma si ahụ ya ma chukwu okike agaghị ekwe ka ihe dị otu a mezuo ya bụ ihe e ji agba mbọ niile anyị na-agba ka asụsụ igbo guzosie ike ee eh, bastard nwa mkpuke kedu ka i si wee hụ ya cheta na anyị nọ na be igwe eze nna ya ezigbote onye ọhọfịa kala aja alụ onye mgbazi ndị igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi ka ọ dị nụ ụmụnne m hmm, ka e mesịa nụ ka ọ dị mgbe ọzọ udo onye nkụzi asụsụ igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi igwe eze nna ya o onye mgbazi ndị igbo onye nkụzi onye nkụzi omenala igbo onye